Bhuel Dia dhaoibh, cén scéal é? Fáilte go dtí eipeasóid uimhir a sé. Tá droch aimsir ann anois, bhuel tá le laethanta. Bhí inné, is inniu, is beidh amáireach freisin, beidh Stoirm Darragh ann amáireach, mar sin tá súil agam nach mbeidh sé ró-dhona ach tá sé, Sea, tugtha amach fuagraithe go dona ach sea, sea, sea an rud faoin droch aimsir ná ní chuireann sé isteach orm ró mhór cé is moite tá 'fhios a't má chaitheann tú dhul go Gaillimh má tá coinne a't nó rud eicínt mar sin ach cé is moite de sin ní chuireann sé isteach ró mhór orm ach rud sórt a chuir as dom inné agus inniu agus is dóigh amáireach freisin ná is aoibhinn liomsa a bheith amuigh ag siúlóid agus bíonn mé amuigh le Sonaí mo ghaidhrín beag agus m'iníon is bíonn mé á brú sa bpram mar sin déanaim go leor siúl bíonn mé ag go leor siúlóidí ach le laethanta anois ní raibh mé amuigh chor ar éigin a raibh mé amuigh chor ar bith agus aithním uaim an siúlóid. D'fhéadfainn dhul amach, tá 'fhios a't, tá cóta maith báistí a'm agus tá mé in ann clúdach plastic a chur ar an bpram ach ní bheadh Sonaí ró shásta, ní maith leis an bháisteach is an ghaoth. Ach ní, níl 'fhios a'm, bíonn sé sórt deacair an pram a choinneáil faoi smacht nuair atá gaoth láidir agus mar tá muid an, Bíonn an ghaoth láidir atá ar Inis Oírr, Oileáin Árann, tá muid an-oscailte. Mar sin, níl mórán fascadh bíonn sé, sea. Mar sin, bheadh sé sórt deacair. Is maith liomsa sórt siúl deas fada. Go minic, nuair atá mé amuigh ag siúl, bíonn mé amuigh, ó, is dóigh, uair go leith nó níos faide, go minic. is déanann mé sin faoi dhó, mar sin, bíonn mé amuigh, téim ag siúlóid b'fhéidir trí, trí uair an chloig go hiondúil nó, nó níos, nó níos mó b'fhéidir. Ach sin rud aithnímse, aithním uaim na laethanta seo. Tá súil agam b'fhéidir Dé Sathairn le cúnamh Dé beidh an aimsir go maith. Tá súil agam, bhuel níl, tá níos measa ná bhí inné nó inniu nó go háirithe amáireach nuair a bheas Stoirm Darragh tagtha. Ach sea, agus tá muid ag teannadh ar an Nollaig anois freisin, cúpla seachtain eile anois is dóigh, agus mar a dúirt mé tá iníon beag agam, níl sí, níl sí bliain d'aois eh, níl sí ach naoi mí d'aois, agus beidh Daidí na Nollag, Saintí, ag teacht go hInis Oírr. Dé Domhnaigh beag seo. Agus nuair a bhíodh mise beag, b'in rud mór millteach go na, dhom féin agus mo chuid cairde agus na hoileánaigh óga eile, ba rud an-mhór, ag an halla seo, halla áitiúil. Ehm, thiocfadh Saintí le bronntanais agus bheadh, á bheadh milseáin agus chuile shórt. rudaí milis le n-ithe is deochanna milis ag an halla seo. Ba ócáid mór. Thiocfadh Saintí ar an, thiocfadh sé ar an, ar an helicopter agus ba rud iontach a, is chuala mé go mbeidh Saintí, beidh sé ag tíocht ar an helicopter arís i mbliana. Mar seo tá muid ag súil go mór leis sin. Ach tá m'iníon, tá sí ró-óg ach tá mé ag ceapadh mo bhean, Rebecca, go bhfuil sí ag tnúth go mór, níos mó ná éinne eile. Ach, á bhuel, tá mé féin ag súil leis, beidh sé go deas. Beidh sé, beidh sé an-deas. Ach is ócáid deas. Ach tá mé ag ceapadh rud a bheas ag tarlú, tá sé sórt. barúil ach go deas. Beidh an helicopter ag tíocht go hInis Oírr agus thoir ag an airstrip agus ansin beidh Saintí thoir ag an airstrip ag fanacht leis an helicopter is tabharfaidh an helicopter Saintí anoir go dtí an pháirc peile mar sin. is sórt geábh beag, geábh gairid do Saintí ach tá beidh mé tá mé ag súil leis sin go mór mar ní raibh mé ag an halla ó tá sé blianta ó shin anois tá go dtí os cionn deich mbliana ó shin mo mo neacht thug muid ann í agus b'ócáid deas an-deas ar fad agus tá mé ag súil leis sin go mór ach Má tá mé ag caint ar an Nollaig, tá sórt, níl a fhios agam, tá caidreamh aisteach agam leis an Nollaig sa méid is aoibhinn liom an Nollaig, Lá Nollag agus tá sórt muid a' chlann le chéile agus is aoibhinn liom tá goile mhaith a'm mar tá goile an-mhaith a'msa mar íosaim go leor agus is aoibhinn liom dinnéar na Nollag. Ach is é an rud nach maith liom ná an seachtain nó mar sin nó na laethanta roimh Lá Nollag. Tá an ghráin a'm ar an brú agus an strus le siopadóireacht agus taisteal mar mar mar gheall tá a fhios a'd ní hé an t-am A bheith, a bheith ag taisteal i lár an gheimhridh, bíonn seó, gálaí, stoirmeachaí fiú ann agus bíonn sórt brú ansin agus bíonn tú ag faire amach, ó an mbeidh an lá seo go maith nó cén sórt lá é féin agus cé gur oileánach mé agus tá mé, is mairnéalach ceart go leor mé ach bíonn sé. Gránna go leor ar an mbád, muid anseo ar an oileán fiú mé féin sórt bheinn ag aireachtáil rud beag tinn sórt agus bhuel ní raibh mé ag cur amach ar an mbád le níl a fhios cén fhad ach fós féin níl sé go deas nuair atá sé dorcha freisin is tá a fhios a'd bíonn sé dorcha luath sórt ach an bíonn bíonn orm bíonn muid ag taisteal go dtí an mórthír, bíonn muid, caitheann muid an Nollaig i Maigh Eo. Is tá sé an-deas, is aoibhinn liom é. Nuair atá muid ann, nuair atá muid i Maigh Eo, bíonn, bíonn, bíonn sé an-deas le tuismitheoirí Rebekah agus na deirfiúrachaí freisin agus a huncail. Is aoibhinn liom é sin ach mar, mar atá na laethanta beaga sin, na trí nó ceathair de laethanta roimhe sin, bíonn Gaillimh, plódaithe pacáilte le daoine, bíonn chuile dhuine i mullach a chéile, chuile dhuine sa mbealach ar a chéile, is siopadóireacht, ceannach bia, más Tesco nó Aldi nó Lidl nó chuile áit nó Dunnes nó pé ar bith cén áit, bíonn scuaine mór millteach agus is feictear dhomsa, bíonn go leor daoine, bíonn siad sórt i ndrochghiúmar freisin, bíonn daoine sórt go minic. Níos ehm sórt mífhoighdeach freisin. Beidh an Toy Show ar anocht agus is cuimhin liomsa nuair a bhí mé beag, ó, ba rud mór é. Bheadh mé fiáin ceart na bréagáin a fheiceáil agus, ó, bheadh mé chomh ríméadach ag breathnú ar an Toy Show nuair a bhí mise beag. Ba é Gay Byrne Gay Byrne, Agus, ah, ba rud mór é, tá a fhios a'd, fiáin ceart na bréagáin is ba chuma liom i ndáiríre faoi, tá a fhios a'd an ceol agus na rudaí sin uilig. Ah bhuel, b'fhéidir rud beag ach is iad na bréagáin, sin é an rud a bhí an-suim a'msa ann agus eh, B'fhéidir freisin na cluichí Playstation is rudaí mar sin nó Nintendo, Nintendo 64 agus Game Boy. Ní raibh Playstation a'msa nuair a bhí mé beag, aiste a chlár is ea is Nintendo uilig a bhí a'msa. Ach ehm á bhí mé chomh ríméadach agus mar seo tá beidh mé ag breathnú air anocht ach ehm b'fhéidir b'fhéidir tá a fhios a'd Nuair a bheidh mar dhuine fásta tá 's a'd ní hé an rud céanna é sórt mar a bheifeá ag súil. Ach mar sin féin tá píosa spraoi ann agus tá 's a'd na páistí óga anois is arís bíonn duine amháin páiste óg a mbíonn sórt character maith ann nó rud eicínt agus bíonn píosa spraoi leob nó rud eicínt ach em níl 's a'm le cúpla bliain cheap mé féin go raibh sé rud beag leamh em caithfidh mé a rá ach fós féin breathnaím ar chuid de le blianta anois. Ní bhreathnaím ar an rud ar fad, ach sórt rud beag seo is siúd, sórt i mo thuairim tá sé rud beag leamh, ach cabhraíonn anois arís má bhíonn buachaill nó cailín beag le sórt personality mar a déarfá, sórt character, bíonn sé sin, taitníonn sé sin liom, cuireann sé leis. Rud eile a thaitníonns liom faoi ná. má bhíonn, má théann siad isteach, duine eicínt cáiliúil, footballer nó rugbaí nó rud eicínt mar sin. Tharla sé sin anuraidh ceart go leor, bhí duine amháin, bhí leaidín beag fiáin ceart ag rugbaí agus tháinig cuid de na himreoirí, imreoirí na hÉireann isteach is shín siad an, an jacket, ar an mbuachaill beag, bhí sé, bhí sé sna flaithis, bhí an oiread iontas air. Tá mé ag ceapadh, mura bhfuil mé ag goil amú, b'é, Peter O'Mahony agus b'é Bundee Aki tá mé ag ceapadh mura bhfuil mé ag goil amú ach ehm sea bhí sé sin go deas agus an-bharrúil sórt na rudaí beaga sin cuireann sé leis ach ehm cés moite de sin bíonn an iomarca ceol ann tá tá 's a'm níl mé ag iarraidh bheith ní ní bhíonn mórán ceol Gaelach, bíonn go leor pop, rud beag, an iomarca pop dhomsa agus an iomarca Béarla, tá 's a'm, ní bheifeá ag súil go mbeadh go leor Gaeilge ach fós féin, ba cheart go mbeadh, mar nuair atá tú ag caint faoi leabhra Gaeilge is rudaí, ceart go leor b'fhéidir go mbeadh sórt, go mbeadh leabhar amháin Gaeilge luaite is ní chuile bhliain sórt, dá mbeadh níos mó Gaeilge, béim ar an nGaeilge, go háirid nuair atá tú ag caint faoi leabhair is rudaí mar sin, bheinn sásta leis sin nó níos sásta leis ach sórt, níl 's a'm, d'fhéadfadh sé déanamh níos fearr sin, níos mó Gaeilge a lua nó mar a dúirt mé na leabhair is rudaí ach. Níl 's a'm, breathnóidh mé air ar aon chaoi, tá 's a'd, beidh, mur, mura bhfuil an leictreachas imithe anocht mar gheall ar an stoirm ach ehm, sea, mar a dúirt mé, breathnóidh mé air ar aon chaoi agus eh, b'fhéidir go mbeidh popcorn agus eh, muigín tae te, a'm, ag breathnú air ach eh, bíonn sé, bíonn sé leamh, ach. Cuir mé ar, cuir mé ar Netflix. Caint ar Netflix, cuimhnim cúpla bliain ó shoin bhí mé ag breathnú ar sraith, is sort cartoon atá ann ach ní do pháistí i ndáiríre tá sé do dhaoine fásta. An t-ainm atá air ná Arcane, Agus sé ceann de na sraitheannaí teilifíse is fearr dá bhfaca mé ariamh, cé gur cartún é, is gur go leor daoine b'fhéidir nuair a chloiseann siad cartún beidh siad ag rá ó seafóid é sin, cén fáth a mbeifeá ag caint ar cartún? Ach tá an scéal ann, tá sé déanta an-mhaith go deo, caithfidh mé a rá, seo bheadh sé, bheadh sé, B'fhearr, bheadh sé níos am, sé ceann de na sraitheanna teilifíse is fearr atá feicthe agamsa ar aon chaoi agus tháinig séasúr a dó amach ansin díreach le deireanas. Níl séasúr a dó feicthe agam fós ach beidh mé ag breathnú air go gairid. Tá mé ag súil go mór leis sin ach mholfainn go mór Arcane. Tá sé tá sé bunaithe ar cluife League of Legends. Anois níor imir mise cluife sin ariamh i mo shaol mar sin níl fhios a'm mórán faoi ní raibh fhios a'm mórán faoi nuair a bhreathnaigh mé ar an ní ní gá go mbeadh fhios a'd aon rud faoi níl aon bhaint aige i ndáiríre leis an leis an sraith ach tá an aisteoireacht scríbhneoireacht agus na, an, animation mar a déarfá, tá an rud uilig thar barr, mholfainn go mór é, d'aon duine atá ag iarraidh rud éicint le breathnú air, mholfainn go mór Arcane, is dóigh go bhfuil cúpla rud eile ann freisin ach sea, mholfainn é sin go mór, níos, níos mó ná aon rud eile atá ar Netflix go fóill ar aon chaoi, mura bhfuil aon rud eile tagtha amach nach bhfuil fhios a'm faoi ach sea. Thabharfainn, thabharfainn 9.5 as 10 don chéad séasúr ar aon chaoi. Tá súil agam go mbeidh an dara séasúr chomh maith céanna. Mar a tharlaíonns go minic, ní bhíonn an dara séasúr baileach chomh maith leis an gcéad séasúr ach tá súil agam go mbeidh, ar aon chaoi, mar bhí an chéad séasúr iontach. Luaigh mé níos luaite Ceann de na rudaí a thaitníonns liom go mór faoi Nollaig ná dinnéar na Nollag. Ach rud b'fhéidir nach bhfuil fhios ag go leor daoine fúm ná gur vegan mé féin agus tá mé i mo vegan anois le deich mbliana ach Mar seo bíonn daoine, na daoine a bhíonns a fhios acu gur vegan mé bíonn siad ag fiafraí dhíom céard a bhíonns mé ag ithe go háirid dinnéar na Nollag. Mura bhfuil turcaí agat céard a bhéas agat. Bhuel rud a bhíonns agamsa ná tá an t-ádh orm mar tá go leor daoine i mo chlann is vegans muid agus go leor daoine atá thar cionn ag cócaireacht. Tá mo bhean iontach maith mar chócaire. agus deirfiúr céile Sarah freisin agus mar sea i Maigh Eo nuair a bhíonns dinnéar na Nollag ann bíonn siad sin ag cócaireacht Rebecca agus Sarah agus tugaim féin cúnamh beag b'fhéidir sa gcisteanach b'fhéidir na fataí a ghlan agus craiceann a ghearr nó mar sin ach as beidir mé fataí brúite ann bím buíochas go mbeidh an brúiteoir aithníonn mórán beidir rubacún a déanamh níos mó gí ná cócaireacht ach

Tá an blas iontach deas agus fiú amháin na daoine eile tuismitheoirí Rebecca, uncail Rebecca ní vegans iad sin ach baineann siad an-taitneamh as an dinnéar, dinnéar na Nollag a dhéananns a dhéananns na cócairí sin Rebecca, Sarah, Stephen Lopez, cé, cé,

Bhí sé, bhí sé furasta go leor. Mar a rá sórt go leor, go leor de na rudaí a thugas an boladh dinnéar na Nollag go minic sin na na luibheanna sin thyme go háirid. Sin an, sin an sórt dinnéar na Nollag i ndáiríre boladh na Nollag mar a déarfá dinnéar na Nollag go háirid. Mar seo bhí sé réidh go leor mar seo Tá mé ag súil go mór leis sin arís, mar a dúirt mé, tá goile tá goile a'm, más ea. Ach, sea, ní dhéarfainn go bhfuil aon rud eile le rá anois a'm an tseachtain seo agus feicfidh muid cén chaoi a mbeas muid tar éis an stoirm, le cúnamh Dé, beidh chuile rud ceart go leor agus ní bheidh an leictreachas imithe arís nós a bhí an tseachtain seo caite nó coicís ó shin anois, tá sé coicís ó shin, an-fhoinsé orainn. Tá an t-am ag imeacht an-éasca, tá an t-am ag imeacht, tá an t-am ag imeacht an-sciopthaí, ró-éasca, ró-sciopthaí. Ar aon chaoi, fágfaidh muid ansin é, tá súil agam má tá sibh sa gcarr ag éisteacht leis seo nó má tá sibh ag níochán na soithí nó cibé cén rud go bhfuil sibh ag baint taitneamh as agus.